An balima Jam TV labɛnkɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔkan an b'aw fo ni alisilamɛya ka folikan ye n'o ye kisi folikan ye asalamu aleyikum warahamatulayi taala wa barakatuhu an bɛ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo fɔlɔ ani an filɛbagaw minnu bɛ an ka wideyo aimer k'a partager k'a jira k'a fɔ ko baara taabolo ka ɲi. o bɛ kuraji don an na ka ɲɛtaga d'anw ma an ka baara la o tɛmɛnen kɔfɛ nin y'an sigini ye an ka hakilinajigi kɛnɛ kan fazakir fa inna zikra tanfa'ul muminin ala ko ko ka hakilinajigi kɛ ko hakilinajigi bɛ muminuw nafa ɛɛ olu hakilinajigi an ka walanda tɛmɛnen o bolila ɛɛ ka siran filaninkafoya ɲɛ an da sera a ma kɔlɔlɔ min bɛ filaninkafoya kɔnɔna ra k'a jira k'a fɔ filaninkafoya man di ala ye ala ko jurumu bɛɛ bɛ yafa fo n'a bɔra filaninkafo jurumu na o tɛmɛnen kɔ an tilara k'a fɔ filaninkafoya o ye yɛrɛkuntɔɲɔna filaninkafo ye yɛrɛkuntɔɲɔna ye o kɔrɔ ye di A tigi bɛ a yɛrɛ kun tɔɲɔ a bɛ tɔɲɔli kɛ a tigi danbagama ka hakɛ ra a bɛ tila k'a yɛrɛ kun fana tɔɲɔ wa a bɛ tila ka tɔɲɔli bɛ se mɔgɔ wɛrɛ fana ma a b'a nin kun tɔɲɔ an da sera o ma an tilara ka mun fɔ filaninkafo kɔlɔlɔ la An ko jurumu don min bɛ adamaden to a bɛ don jahanamɛ kɔnɔ ni e tɛ bɔ fiyewu jurumu peine fɛn fɛn mana da jɔnnin kan i b'a sɔrɔ n'a sarala ka ban ala bɛ bɔda dɔ d'e ma ka yafa k'e ma i bɛ bɔ i bɛ don i b'i ka jankata kɛ o kɔfɛ i bɛ bɔ sunamɔgɔw bɛnn'o kan sunamɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɛnn'o kan k'a fɔ k'o bɛ kɛ k'a fɔ ko ni peine sarala ka ban i bɛ bɔ i komi kaso bon o kɔfɛ an y'a yira k'a fɔ filaninkafo o de bɛ kɛ sababu ye ka jɔnnin to jahanamɛ kɔnɔ faveur foyi tɛ k'a ye bɔda foyi tɛ d'a ma o ye fɛn ye adamaden ka ɲi k'i yɔrɔ majanya min na an tilara k'a fɔ mɔgɔ ka baara kɛta wali mɔgɔ bɔkolo walima mɔgɔ dɔ bɛ yen ko jɔyɔrɔda dɔ bɛ ra o tɛ se ka e fisaya ka e bila fila e ka filaninkafo e ka k'a kɛbaga ye walima a ka kɛ e ka jɛn n'a ye e ka jɛn n'a kɛli ye walima e yɛrɛ ka k'a kɛbaga ye an ko mɔgɔ tɛ mɔgɔ ka bonya tɛ se k'a to o ka kɛ o ye diinɛ ka sariya dɔ ye sariya adabiya k'o ɲɛfɔ Ɛɛ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ye filaninkafo kuranɛ y'a jira k'a fɔ hali ni kiraw hali ni kiraw y'a kɛ ko hali ni kira muhamadu tun y'a kɛ ala ko k'a b'a ka baara ɲuman bɛɛ lajɛlen tiɲɛ n hakili la an ye faamuyali sɔrɔ o lon walada ra ala ka an nafana bɔra yarabi tulo kunnadiw ani dusukun kunnadiw ala k'o ɲɛsin an ma an bɛ min fɔ ala ka barika don a ra yarabi an bɛ min fana kɛ ala ka barika don a ra ni min fɔra yarabi a lawaleyali ala k'an bila o sira kan bi walada an bɛ fɛ ka dɔ fɔ mun na o de ye ka limaniya kiraw ma an m'a fɔ ka limaniya kira ma an ko ka limaniya kiraw ma o ye bi walada ye Ala ye adamaden dan ka jɔni dan k'a bila dugukolo kɔ kan n'e y'a ye bi an bɛ sigi an b'a fɔ ko filaninkafo man ɲi nin man ɲi nin man ɲi an y'a lɔ cogo dɔ ra an y'a lɔ cogo di ala ye adamaden dan ko kun foyi tɛ adamaden jɔni danni na dugukolo kɔ kan k'i bila dugukolo kɔ kan fo n'a kɛra bato ye jinɛ ni adamaden ala ko k'a ye anw dan ko dakun foyi t'an na fo an k'ale ala bato mais anw ye ala batoli ɲɛlɔ cogo di jɔn de y'a ɲɛfɔ an ye est-ce que an wulila an hakili y'a faamu ten ne k'a lɔ k'a fɔ ala ka ɲi ka bato tan wa ayi a ma kɛ ten bɛɛ bɛnnen don a kan dinɛtigi bɛɛ bɛnn'a kan k'a fɔ ko dinɛw ka ɲɛfɔli dinɛw ka waleyali ko kiraw de nana n'a ye ka n'a ɲɛfɔ jɔnw ye donc o kɔrɔ ye di dinɛ tɛ ta ni hakilina ye dinɛ bɛ ta ni kalan de ye adamaden bɛ kalan dinɛ na de ye a fɔra k'a kɛ cogo min na hali n'a sɔrɔla e hakili ma sɔn o ma i bɛ tugu o kɔ k'o lawaleya o de ye dinɛw ka faamuyali ye donc bi walanda bɛ boli o de kan k'a lɔ kiraw ala y'u ci ka cikan don u da ka n'a fɔ a ka adamadenw ye k'a bato cogo yira jɔnw na ka tila k'o fana ta k'o kɛ huja ye lujura ye laharalon na a ka jɔnw kan laharalon na i tɛ se ka n'a fɔ ka ka siraw fɔ ka kuma dɔw fɔ min b'a jira k'a fɔ ko ee e ma cikan sɔrɔ k'a fɔ ko e bɛ lujurakan dɔw fɔ nin ne n bali n ma don dinɛ na e tɛ se k'o fɔ kiraw nanen kɔfɛ donc kiraw cikun kɛra o de ye donc mun de bɛ wajibiya anw kan kiraw ka limaniya ra parce que ka limaniya kiraw ma an y'a walanda choisi ka t'a sɔrɔ an kuma ni ala ka kelenbagatiya kan ka kuma ka mɔgɔw bagabaga ka bɔ filankafo la limaniya sinsin bere ye nin fɛnw de ye fɛn wɔɔrɔ fɔra k'a fɔ ko o ye limaniya lɔsenw ye i n'a fɔ silamɛya fana lɔsenw bɛ yen cogo min na mais an ye nin walanda choisi eh, al iman bi rusul Alayhimu salam o bɛ bɛn a lɔsen 4 nan de ma limaniya jɔsen 4 nan o de bɛ bɛn ka limaniya kiraw ma kira bɛɛ lajɛlen alayihim asalam nin walanda choisira ka da mun kan ka hakilinajigi k'a ra ka da kun dɔ de kan parce que welekan dɔw bɛ yen dibidibi la welekan dɔw bɛ yen k'a fɔ ko kiraw cira ko kira ma ci farafin ma o kumakanw bɛ bi senkɔrɔ ko kira minnu cira a bɛɛ lajɛlen cira siya wɛrɛw ma mais ko farafin ka kira ma ye kira muhamadu sallallahu alayhi wa sallam ko ale fana nana a ka kiraya lase k' a ka kiraya danna arabuw ma donc ale ye diinɛ min kofɔ o ye arabuw ta ye Diinɛ min fana bɛ yen, Ala min fana bɛ yen n'a bɛ k'a fɔ o ye arabuw ka Ala ye donc ko farafinw ta bɛ min? O ko an ka segin ko olu limaniyani don a welekan dabagaw k'o limaniyani don k'a fɔ ko danbaga danbaga masa bɛ yen o b'a fɔ ko fiɲɛ tigi ani bɔgɔ tigi mari k'o bɛ yen mais k'u ma limaniya arabuw ka ala ma u ma limaniya eh, arabuw ka kira nin ma n'o ye muhamadu ye sallallahu alayhi wa sallam donc n'o kɛra mɔgɔ minnu don mɔgɔ tɛ wuli ka na ni hakilinan dɔ ye tant que ni formation dɔ t'a ra ni labɛn dɔ t'i ra i tɛ wuli ka na k'i bɛ fɛn dɔ ɲɛfɔ mɔgɔw ye labɛn dɔ de bɛ kɛ i sabatini bɛ k'o kan i bɛ sɔrɔ k'o ɲɛfɔ donc a bɛ se ka wasuwasu di mɔgɔ ma mɔgɔ min ma approfondi fɔlɔ dinɛko kɔnɔna ra wali mɔgɔ min donna dinɛ na ni laada ka dinɛko ye ka wuli ka i parents sɔrɔ walima k' i ka dugudenw sɔrɔ o bɛ sira dɔ kan i wulila ka tugu o nɔfɛ ten k'a sɔrɔ i ma dinɛ ɲɛɲini a bɛ se ka na kumakan ninnu lamɛn i b'a fɔ ko can don o ta bɛ se ka kɛ can ye ne sigira k'a filɛ

ɛɛ kiraw ka ka limaniya kiraw ma o de ye anw bolo muhamadu dinɛ na silamɛya dinɛ na ka limaniya kiraw ma o ye a jɔsen naaninan ye i n'a fɔ an y'a fɔ a ye cogo min na dinɛ tɛ tɔgɔ kɔ silamɛya fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ minɛ a lɔnbagaw de la silamɛya tɛ i komi i bɛ wuli ka hakilina dɔ waleya k'a fɔ k'o de ye dinɛ ye o tɛ a bɛ se ka ɲɛ adamaden hakili bɛ se ka Can ni nkalon yira a ra mɛ min ye diinɛ labaarali ye f'o ka taa a ta yɔrɔ la n'o le ye ka limaniya kira bɛɛ lajɛlen ma i tɛ dɔ bɔ dɔ ra o cɛra i bɛ limaniya bɛɛ lajɛlen ma k'a ta nuhu ra alayhi salam fo ka taa bila muhamadu ra sallallahu alayhi wa sallam o le ye limaniya ye kiraw ma n'i limaniyara o ma i bɛ limaniya k'a fɔ ko ala y'o ci ka na cikan dɔ lase i bɛ limaniya o ma i bɛ limaniya k'a fɔ ko kira ninnu mɔgɔ lankolon kun tɛ kira ninnu adamadenw kun don kira ninnu u nana laseli kɛ u bɛɛ lajɛlen u bɛɛ kun ye mɔgɔ sɛbɛw ye wa kira ninnu bɛɛ lajɛlen fana kun ye adamadenw ye o le ye silamɛya ka faamu ye limaniya ra kiraw ma ɔ kiraw bɛ lɔnniya sɔrɔ cogo di kiraw bɛ choisi cogo di adamadenw cɛra Adamadenw anw bɛ yen adamadenw ka ca i b'a sɔrɔ mɔgɔ ɲuman bɛ yen mɔgɔ jugu bɛ yen est-ce que adamaden hakili bɛ se k'a lase kiraya niveau ma wa adamaden hakili est-ce que o bɛ se k'i lase kiraya niveau ma wa silamɛya ka faamu na an b'a fɔ ko ayi wali diinɛ wɛrɛw ka faamu na an b'a lɔn adamaden si ka hakili tɛ se k'i lase kiraya ni nabiɲumanya darajatu ma bali olu ye mɔgɔw ye ala bɛ mɔgɔ minnu suganti a ka jɔnw cɛra k'a ka ɛɛ cikan lase u ma olu bɛ kɛ ɛɛ min tiraz akhar o bɛ kɛ mɔgɔ qualité wɛrɛw le ye adamadenw cɛra o walawalali bɛ se ka gɛlɛya mɔgɔ bolo bon mɔgɔ min ma don jawanibu ruhi ra côté spirituel la sinon fɛn mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen a kɛra ɲuman sira ye sɛtana sira ye o walima a kɛra alako sira ye mɔgɔ o mɔgɔ ka hakilinaw ani a ka miirinaw o bɛ côté spirituel sɔrɔ o tigi b'a lɔn k'a fɔ an bɛ kuma min fɔra can don adamaden dɔw bɛ yen mɔgɔ ka kalancogo tɛ kelen ye kiraw suwantira ala fɛ u bɛ se ka tali kɛ fi alamil malakut fo ala ka masaya ala ka masaya bɛ boli fan o fan fɛ kiraw cira u bɛ se k'u ka lɔnniya ta yen an ko an bɛ exemple ta ka misaliya ta adamaden kalancogo kan fɔlɔ k'a yira k'a fɔ kira minnu cira ka na an ma kira ninnu ala y'o ta k'u choisi k'u suwanti ka bɔ a ka jɔnw cɛra k'u fisaya ni tɔw ye ka bato kɛcogo f'o ye an ko k'a bɛ kɛ cogo di o bɛ kɛ cogo di adamadenw cɛra a fɔlɔ n'i y'a jateminɛ adamaden bɛ dugukolo kɔ kan lɔnnimɔgɔw ye kalancogo dɔw le yira adamaden na Adamaden bɛ kalan sɔrɔ cogo di a bɛ sɔrɔ sɔmi yɔrɔ duuru de bɛ adamaden na adamaden b'a ka faamuyali bɛɛ lajɛlen daminɛ n'o sɔmi yɔrɔ duuru ye a fɔlɔ yeli mɛli nɛnɛli kasa samali ale ni maga kɛra i ra i b'a sɔmina ye k'a fɔ ko fɛn dɔ magara i ra o sɔmiyɔrɔ duuru adamaden bɛ vi environnement na fɛn min bɛ tɛmɛ i ni fɛnw cɛ yɔrɔ cogoyaw cɛ fiɲɛ ciliw cɛ fɛn min bɛ tɛmɛ i ni adamaden wɛrɛw cɛ i ni baganw cɛ nin bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka adamaden kalan k'i ladɔnniya exemple la ni fɛn ɲɛnama dɔ ye adamaden kin o kɛra dugumɛnɛ ye sa walima o kɛra fɛn dɔ ye adamaden ka sɔmi dɔ bɛ yen a bɛ n'a lɔn k'a fɔ ko a kelen tɛ ka vie ɲɛnamaya na a bɛ n'a lɔn k'a fɔ ko a ka fanga tɛ boli fɛn bɛɛ kan donc adamaden bɛ kalan sɔrɔ o la dɔɔni dɔɔni o kɔfɛ adamaden bɛ bolila fɛn dɔ de kan fɛn dɔ de bɛ yen an ka fɛn bɛɛ bɛ munumunu a kɔnɔ Ɛɛ murabitunaw ka fɛnw ale ni mɔgɔ minnu bɛ kalan kɛ falaku doloko kan u bɛ o ko kalama kosɛbɛ kosɛbɛ o ye mun ye adamaden bɔgɔ ji fiɲɛ ani tasuma adamaden ka ko bɛ boli o kan bon o fɛn ninnu fana an ye fɛn naani min kofɔ bɔgɔ ni ji ani tasuma ani fiɲɛ o fɛn ninnu fana relation dɔ b'o ni falaku cɛ dolo du cɛ sanfɛ sɔsɔli t'o ra fewu olu ka relation sababu ra adamaden bɛ kalansira dɔ fana sɔrɔ adamaden bɛ ni communiquer bɛ kɛ dolo dɔ donc adamaden ka alaka o mana bonya ni eh, fɛn ninnu ye cogo min na eh, danfɛn ninnu ye cogo min na i b'a sɔrɔ a tigi ka kalan bɛ nɔgɔya ten a tigi bɛ se ka janibu ruhi kalan faamu o cogoya ra isidadu bɛ adamaden dɔw ra Ka nin ko walawala u yɛrɛ ye, i b'a sɔrɔ an ka kalan kɔnɔna la, an ye sɔminan duuru min fɔ ka na se matière ninnu ma n'o ye bɔgɔ ani ji ani fiɲɛ ni tasuma ye ka na taa se dolo minnu bɛ sanfɛ ni relation b'o ni adamaden nafsu cɛ, adamaden ni cɛ, i b'a sɔrɔ kalan bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ o sababu la donc mɔgɔw bɛ bila ɲɔgɔn ɲɛ selon u ka fanga bɛ bonya cogo min na ni u ka tuguɲɔgɔnya bɛ bonya cogo min na n'u ka dolo ye donc lɔnbaga lɔnmɔgɔw y'o yira an na k'a fɔ kalan bɛ kɛ ten pour k'a yira i ra kiraw bɛ lɔnniya sɔrɔ cogo di ka bɔ duguma ka taa sanfɛ o ko ne fɛnw fana lajɛ dugukolo sanfɛ fɛnw fana lajɛ i b'a sɔrɔ falenfɛnw de bɛ yen dugukolo jukɔrɔfɛnw bɛ yen dugukolo sanfɛfɛnw bɛ yen ɲɛnamafɛnw bɛ yen falenfɛnw bɛ yen baganw bɛ yen adamadenw bɛ yen eh, falenfɛnw i b'a sɔrɔ dugukolo jukɔrɔfɛnw ka laban u bɛ taa u bɛ taa bila tamaro ni a ɲɔgɔnnaw la tamaro sun na u ka surun ɲɛnamaya na ka tɛmɛ biɲa kan a bɛ biɲa ni eh, biɲa ni falenfɛnya cɛ i n'a fɔ Kerekete fana bɛ falenfɛnya ni fɛnɲɛnamaya cɛ cogo min na donc fɛnw ka relation bɛ ten a tugutugulen don ɲɔgɔn na fɛn min ma se degré min na u tɛ se ka côté dɔ in t'a faamu lɔnnibagaw ka fɛn na kuma ninnu filɛ A donnen don ɲɔgɔn na dɔɔnin an bɛ fɛ ka walawala dɔɔnin dɔɔnin pour k'a ka faamu parce que n'i y'a ta mɔgɔ min ma côté ruhiya ninnu kalan a faamuyali bɛ gɛlɛya o bolo mais mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'a donna janibu ruhi kɔnɔ dɔɔnin côté spirituel i b'a sɔrɔ nin tɛ k'o ma balinanko ye donc o relation ninnu bɛ bonya cogo di dayiman an bɛ fɛ ka mun de kɛ kiraw ka lɔnniya u bɛ lɔnniya sɔrɔ cogo di ka bɔ sanfɛ ka o sira dɔ yira k'a yira k'a fɔ fɛn min don balinanko tɛ a bɛ se ka kɛ an b'a ta anw yɛrɛ kun na fɔlɔ anw bɛ fɛn ye cogo di donc ka dun k'a placer ɲɔgɔn sanfɛ ka n'a yira k'a fɔ kiraw ta ka bon fanga ka bon n'an ta ye kuma laseli kun y'o de ye relation maaw ni matiɛriw cɛ bɔgɔ ji fiɲɛ tasuma Hali dolo minnu bɛ sanfɛ ni relation b'o ni adamaden ni cɛ an y'a yira k'a fɔ ko adamaden bɛ lɔnni ta o cogoya ra donc sɔmina duuru min bɛ yen ne bɛ ka kalan bɛɛ lajɛlen dabɔ o la i bɛ sɔmi k'a dɔn k'a fɔ k'i bɛ vi ɲɛnamaya dɔ kɔnɔ i bɛ sɔmi k'a fɔ k'i ni adamaden dɔw bɛ ka vi i bɛ sɔmi k'a fɔ k'i ni fɛnɲɛnamaw bɛ ka vi ni sɔmina duuru nin ye o sɔmina duuru fana communiquélen don kalancogo dɔ wɛrɛ bɛ yen min t'o sɔmina ye o ye exemple to ka mun ye o ye sunɔgɔ ta ni adamaden bɛ sunɔgɔ la a b'a yɛrɛ ye lahalaya dɔw la a b'a yɛrɛ ye position caman na donc sunɔgɔ kɔnɔna la adamaden bɛ kalan dɔ kɛ i b'a sɔrɔ i bɛ siko k'a ye i wulila sanfɛ i bɛ siko k'a ye i bɛ États-Unis i bɛ siko k'a ye i bɛ kɛlɛda la i bɛ siko mais mun de bɛ k'a to o bɛ ka kɛ ne wulila a dɔw taasiratu a dɔw bɛ zuwe ka fɔ a bɛ k'i kɔnɔ kɔmi can kɔnɔ a dɔw bɛ kɛ i bɛ siran i bɛ kule a dɔw bɛ kɛ i bɛ nisɔndiya i bɛ yɛlɛko dɔn o kalan min bɛ ka kɛ o tɛ ka kɛ ni hawasu ye o bɛ ka kɛ ni mun ye o bɛ ka kɛ ni nafsu dɔ de ye ni adamaden ni dɔ de ye o de bɛ to yaala la ka fɛ ka kalan ninnu ta dɔn n'o kɛra adamaden min bɛ se ka bɔ o fana miirinan kɔnɔ ka yɛlɛ sanfɛ tugun o y'a ye mɔgɔ min bɛ miiri mɔgɔ min ka miiri ka bon mɔgɔ min ka miirinanw ka bon ni miirinan sirilen don sanfɛ yɔrɔ la dɔnku nin yɔrɔ la adamadenw bɛ tila ka taa tilayɔrɔ fila adamadenw bɛ tila ka taa tilayɔrɔ fila tilayɔrɔ kelen o bɛ a t'a sɔrɔ alako kan tilayɔrɔ filanan o b'a t'a sɔrɔ sitana sira kan i b'a sɔrɔ dɔw b'a essayer ka kalan in ta u b'a ta ni ala ala wele ye dɔw b'a ta ni ɲumanya ye ka fɛnw ɲɛsin eh, masa dɔ ma min bɛ sanfɛ o mana kɛ ala bɛ to ka a ka sira gɛya ye ka sira gɛya ye eh, imam al-ghazali eh, n bɛna a fɔ rahimahullah Imam al-ghazali ko adamaden ni bɛ sanuya ka sanuya ni baara ɲuman kɛ ye ka ni sanuya k'a gɛ i ko dugare ka ni sanuya k'a gɛ i ko kalo gɛ a ye o wele ko al-aqlu al-ashir ko al-aqlu al-ashir n'adamaden sera o degré la i b'a sɔrɔ a tigi bɛ kunbɛnli kɛ ka bɔ sanfɛ k'a sɔrɔ ale bɛ yeli kɛ k'a sɔrɔ mɔgɔ tɔw tɛ se ka yeli kɛ yɔrɔ min na a bɛ f'o ma al-aqlu al-ashir imam ghazali ka ishara la dɔnku ale ko k'a bɛ sɔrɔ sira jumɛn fɛ o bɛ sɔrɔ alabato ka saraka bɔ cɛya ka sun cɛya ka ɲumanya fan fan fɛn o fɛn bɛ ko ɲumanya ka adamadenw gasi sigi dɔnku n'i y'o siraw ta i b'a sɔrɔ ala bɛ ni saniya adamaden tɔw tɛ fɛn min ye ala b'o yira yira an hakili la o ye karamatul awliyaw bɛ don a kɔnɔ anw fɛ yan bi an bɛ ka kuma min fɔ mɔgɔw b'anw fɛ yan bi minnu ye a sabati k'a fɔ k'a bɛ k'o la an ka cɛkɔrɔba dɔw bɛ yan mali kɔnɔ yan o y'a sabati u ka laseliw la ko n'i ye diinɛ kesɔn d'o ma wali u ko ko kesɔn ne ko diinɛ kesɔn o ko n'i ye kesɔn d'o ma ka ɲininkali k'o la ko o sigilen bɛ to yan'o k'e jaabi ala bɛ na n'a ye a ɲɛkɔrɔ aa o ye marahalatu dɔ le ye o ye martaba dɔ le ye an tɛ taa ta gazali dɔrɔn na an b'a ta lɔnnibagaw la an fana ka dugu lɔnnibagabaw b'an fɛ yan minnu siranna ala ɲɛ ka s'o jogow la o caman bɛ mali kɔnɔ yan donc a ye nin kuma fɔ a ka laseliw la donc n'an ko k'an ka adamaden kalancogo ɲɛfɔ nin ye marahalatu dɔ le ye ala ka bonya na k'a di jɔn ma maa bɛ sɔrɔ ni zikuru ni fɛnw ye an ka karamɔgɔba ani an ka sɛkuba n'o ye a sheikh yakubu dukure ale da sera nin ma a ma fɔ a ma karamɔgɔ tɔgɔ fɔ exemple la ale ko ko a bɛ kɛ a yɛrɛ la a ma sa fɔlɔ a bɛ balo la hali bi ala k'a mɛn an kɔrɔ a ye lɔnni min bila sen kan yarabi ala ka an nafa bɔ a ra ka diɲɛ bɛɛ nafa n'a ka lɔnniya ye a ye sɛbɛnni minnu kɛ a n'a ye laseli min kɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen nafa a ra a ye nin fɔ bi walanda sera a ma an b'a ka bonya bɛɛ yira kɛnɛ kan parce que ninnu ye marahala dɔw le ye adamaden bɛ s'a ma waati min na o y'a sɔrɔ e ye ko caman kɛ adamaden bɛ s'a ma waati min na o y'a sɔrɔ i ye nafila caman seli e ye nafila sun caman don e ye eh, balimaya caman tugu e ye jigiya caman fa ninnu waatiw o b'a sɔrɔ adamaden sera yɔrɔ dɔ la donc imam al-ghazali ale ko k'a bɛ fɔ o ma ko al-aqlu al-ashir an y'a fɔ o ye taabolo kelen ye adamaden ka kalan na adamaden mana yɛlɛ ka se o degré la i b'a sɔrɔ a bɛ kalan kɛ kalanfɛn in ala b'a bonya ni lɔnni ye épreuve bɛ anw yɛrɛ jɛɲɔgɔn sɔrɔla minnu tɛ an ka seku ye o y'a fɔ an ye an ka kalansiraw la ni épreuve ɲagamina u ma masalaw mana ɲagami u ma i b'a sɔrɔ sufɛ u bɛ sugo a ra an jɛɲɔgɔn dɔw y'o sabati an ye u ka fɔ cogo la u bɛ girin ka wuli sunɔgɔ la k'a sɛbɛn n'o y'a sɛbɛn o b'a bila sinon a dɔw la ko yanni dugu ka gɛ u bɛ ɲinɛ a kɔ an jɛɲɔgɔn dɔw y'o sabati an ye u ka lɔnni ɲini kɔnɔna la donc nin ye marahala dɔ ye mais ninnu ka marahala an ko min ma ko akulu asiru i b'a sɔrɔ a ka ca adamaden caman bɛ yen an ka kalan lɔnni bahasu kɔnɔna la mɔgɔ caman ka bonya bɛ dan o fan fɛ dɔ bɛ se ka tɛmɛ a kan mais caman ta bɛ dan yen minnu bɛ se ka bɔ o kɔnɔna la ka taa ila alamul malakut ka taa malayikaw ka degré la min ye lɔnni bahatu ye wa wujudun bahat mahad o ye mɛlɛkɛw ka yɔrɔ ye u ko kiraw de bɛ se k'o kɛ waati kunkurunin kɔnɔ waati kunkurunin kɔnɔ kira bɛ se ka bɔ adamadenya sawura ra ka taa yɛrɛ sɔrɔ mɛlɛkɛya sawura ra dun ka lɔnni ta fi alamil malakut sanfɛ yɔrɔ la mɛlɛkɛw ka ɲɛnamaya bɛ boli yɔrɔ min na kira bɛ se ka lɔnni ta yen ka na n'a ye ka na adamadenw nafa n'a ye donc n'anw danna an ye seku ta fɔ seku dukure an y'o ta fɔ cogo min na olu fana degerew bɛ ɲɔgɔn ɲɛ ka yɛlɛ dɔw bɛ olu ni isedadu tora u tɛ se ka fɛn ye bɔn o tɛ da ra fana mɛ ne nana ni suko yɔrɔ ye adamaden bɛɛ dama ka kan o ra adamaden bɛɛ dama ka kan suko la bɔn ala fana bɛ kuma adamaden fɛ kɛcogo caman fana de la donc nin ye lɔnni ta yɔrɔ dɔ ye sira kan an bɛ min fɔ k'o ye diinɛ sira ye sira filanan dɔ bɛ yen an ko min ye sitana sira ye an y'a jira k'a fɔ a fila kuma fila kana don ɲɔgɔn na an ko mun de bɛ adamaden nikun saniya ka dusukun saniya k'a to e ka bonya bɛ bonya e ka bonya bɛ taa se akulu asiru la ni adamaden ni bɛ k'i ko dugare o kɔrɔ ye di n'a ye fɛn o fɛn ye a bɛɛ lajɛlen bɛ a b'a bɛɛ lajɛlen suratu ta a b'a bɛɛ lajɛlen ja ta ka na n'a ye adamaden bɛ s'o ma ni ɲumanya ye sinjitugu jigifa fantandɛmɛ fɛn o fɛn bɛ yen n'a tɔgɔ ye baara ɲuman adamaden bɛ se o degere ra n'o ye a b'o cogo fana ma sitana sira fana kan i b'a sɔrɔ dɔ bɛ yen a bɛ se ka lɔnni sɔrɔ a bɛ lɔnni sɔrɔ sitana sira kan maa tɛ se ila darajatil awliya ale tɛ se o ma seku yakubu dukure degere min fɔ ale tɛ se o ma o mɔgɔ jugu mɔgɔ jugu ninnu tɛ se o ma alarwah sirira parce que olu ka lɔnni bolofara tagara u bɛ lɔnni ta an ka bɔ siko kɔnɔ an bɛɛ jɛlen don siko la mɛ ka bɔ siko kɔnɔ ka taa lɔnni ta fan wɛrɛ fɛ olu ta ɲɛsinnen don sitanaw ma i b'a sɔrɔ ala jɔn bɛ sarakatu min bɔ Ɛɛ sitanamɔgɔ fana b'o sarakatu kelen bɔ n'a y'a jate minɛ a b'a sɔrɔ hali bolisɔnnaw u bɛ sarakatu bɔ mais est ce que saraka bɛ sin fan kelen wa a tɛ sin fan kelen bolisɔnnaw ka sarakatu bɛ ɲɛsin mun ma u b'a kɛ u ka jow de kama donc i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen k'a bɛ dɔɔnin kalama sufɛ yaala ra mɔgɔ o mɔgɔ bɛ dɔɔnin kalama sufɛ yaala ra i b'a sɔrɔ u bɛ dɔ kalama nin na ka inisilafu kɛ ka ruhu sama ka bɔ farisogo la ka adamaden ni k'o sama ka bɔ farisogo la ka yaala ka farisogo jalan to ka yaala ni ni o de kama ko n bɛ ka fɛn min fɔ fɛn min don kuma min don a bɛ ɲagamu mɔgɔ ma mɔgɔ min ma don domɛni kɔnɔ mɔgɔ min tɛ fɛn kalama la ala sira ta an y'o ɲɛfɔ sitana sira ta o ye mɔgɔ min bɛ bɔ ka sufɛ yaala kɛ i b'a sɔrɔ olu fana ka sira kan pour que a tigi k'a sɔrɔ a bɛ kɛ cogo di o ta bɛ san mais sigi an ye sanni fɔ ala sira ta kan an ma sanni fɔ yen ala sira ta kan adamaden ka jija baara ɲuman kɛ ra o de bɛ e lase o plasi ma wa plasi min filɛ n'an bɛ ka kuma kan n'o ye arawaw seriraw ye ni juguw a danfɛnjuguw sitana sira olu tɛ se awliyaw ka degré ma o kosɔn n'u ni Ala ka waliyuba cira ɲɔgɔn na u tɛ se o la a sababu y'o de ye izan nin sitana sira kan u bɛ bato kɛ bato bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛsin sitanaba dɔ de ma a kɛra sufɛ yaalara ye o a kɛra mɔgɔ mɔgɔ ni sutigi fɛn fɛn i bɛ taa sɔrɔ a ni sitanaba dɔ de bɛ yan n'o bɛ baara kɛ o de b'a dɛmɛ o de b'a dɛmɛ k'a ka lɔnniyaw a bɛ yɛlɛmali ni fɛn min kɛ fɛn dɔ de b'a dɛmɛ k'o kɛ lɔnniya min bɛ k'a ra fɛn dɔ de b'a dɛmɛ ka o lɔnniyaw lase donc mais ale b'o sɔrɔ cogo di a b'a nin feere sitana ma sitana bɛ fɛn dɔ ɲinin a fɛ fɛn min bɛ yen ni adamadenya ɲuman tɛ jɛn n'a ye aa e yɔrɔ dɔ di yan garanti ye e den di yan garanti ye e somɔgɔ e e na dɔgɔ surun dɔ di yan garanti ye mɔgɔ min ka surun i la fɛn min ka gɛlɛn e ma o dɔ di yan garanti ye donc n'o kɛra ala ko o tɛ yen n'o kɛra i b'a sɔrɔ sitana nin a bɛ kolo adamaden nin ye ale fana b'a ka lɔnni ta ka bɔ o sitana fɛ o de kama k ko mɛ ka bɔ lɔnni ta sitana fɛ lɔnnibaw fɔnna ɲɔgɔn kɔ fila fila ye a ra dɔ ko ko depuis kira mamadu nana k'a tigɛra ko sitanaw bɛ lɔni min ta sanfɛ k'o lɔni tigɛra mais an bɛɛ b'a kalama jinɛ ka lɔni ka bon ni adamaden ta ye jinɛ mana kɛ ban ala ko ma o de bɛ wele ko jinɛ sitana mais min sabatinin lo anw bolo o de ye k'a fɔ lɔni ka ta sanfɛ a ma tigɛ ko illa man istaraka sama bada auzubilahi minash shaitan rajim bisimilahi rahmani rahim illa man istaraka sama fa atba'ahu shihabun mubin ko foni min taara kuma dɔ sonya n'o kɛra dolo dɔ bɛ tigɛ ka kɛ ka o tigi bon ni ala ka se ye dolo min bɛ tigɛ ka kɛ k'a bon k'a jɛni sitanaw de b'o kɛ o bɛ yɛlɛ ka kumakan ta sanfɛ ka n'o di o ko batobagaw ma mɔgɔ min b'o bato so kɔnɔna ra Sitana b'o d'o ma o kosɔn da'iman n'an bɛ ka kuma limaniya kan porofɛtiw ka limaniya kan ko an ka limaniya kiraw ma i bɛ taa sɔrɔ kira o kira bɛ na i b'a sɔrɔ a ni dɔnnibaga sugu dɔw de bɛ ci ɲɔgɔn na aa an bɛɛ b'a kalama an tɛ se an ta ma an bɛ se kiraw ma fɔlɔ kira o kira bɛ yen i b'a sɔrɔ a bɛ na buguridara dɔw sɔrɔ yen walima a bɛ na kolonfilila dɔw sɔrɔ yen walima a bɛ na lɔnkotigi dɔw sɔrɔ yen o bɛɛ n'a ka cogoya don o lɔnkotigi ninnu b'a essayer ka lɔ kira ni kira ɲɛ n'u ka lɔnniw ye o de kama ciraw eh, ciraden Musa alayhi salam a bilani ka na Firawuna nɔfɛ Firawuna ko ko nin tɛ kabako ye koyi e filɛ ka jinɛmoriya min kɛ yan nin bɛɛ kɛbaga b'anw fɛ yan nin bɛɛ kɛbaga bɛ yan ɛ musa ye ko o ko kɛ firawuna ye a bɛɛ mɔgɔ wele ka na kelen kelen ka na u ka berew yɛlɛma ka kɛ sa ye musa mana ko o ko kɛ firawuna ka mɔgɔ dɔ b'a ɲɔgɔnna kɛ mais mɔgɔ ninnu nan'a ye olu ta bɛ kɛ ni fɛn sugu min ye ɛɛ yaani musa ta tɛ ka kɛ n'o ye o kɛra minkɛ o limaniyara musa ma firawuna ye a caman faga dɔw bolila i n'a fɔ tariku ye a ɲɛfɔ cogo min na a jama dɔw bolila tarikiyan tariku ko ten wali si firawuna y'o bɛɛ faga donc olu ka baara bɛ kɛ ni min ye dɔw b'a jira k'a fɔ ko tamuyu lo k'o bɛ mɔgɔw lanɛgɛ ka ba bolo teliya ka taa sɔrɔ o tɛ o bɛ fɛn min kɛ arawaw sirira ninnu bɛ fɛn min kɛ ka yɛlɛmali min kɛ ka lɔnniya min jira adamadenw na a dɔw ye tiɲɛ yɛrɛ ye a tɛ kɛ ka ɲɛ marasa fiyewu a dɔw bɛ kɛ a daamu a dɛmɛ tanen don ka bɔ sitanaw de yɔrɔ o de kama ni kira o kira nana a mɔgɔ dɔ ni sitana mɔgɔ dɔ bɛ ci ɲɔgɔn na mais a da bɛ to jɔni ta ra a da bɛ ja kira ra a bɛ to kiraw ka laseli le la parce que olu b'u ka daamu ta ka bɔ ala yɔrɔ a tɛ ta ka bɔ sitanaw yɔrɔ idan sitana ninnu ka bato an y'a ɲɛfɔ a ye cogo min na sitana ninnu bɛ laɲini dɔ de kɛ k'a fɔ ko ka fɛn dɔ labila o ye fɛn min ka gɛlɛn i ma i k'o labila o ye n'i ka dinɛ dinɛ ka gɛlɛn i ma dinɛtigi yɛrɛ tɛn'a kɛ wa ni dinɛtigi donn'a la fana i bɛ dinɛ partie dɔ de bila ou bien ka seli dɔ bila n'o kɛra n'i mako bɛ kabakoya min na o bɛ d'i ma donc kalan bɛ sɔrɔ nin sira fila kan sira fɔlɔ o ye adamaden ka a daminɛ ye adamaden ka sɔminaw ye i ni environnement cɛ i bɛ lɔnniya dɔ sɔrɔ o la ka na bɔ yen adamaden bɛna kalan kalancogo dɔ la min tɛ sɔmina ye o bɛ kɛ sunɔgɔ suko kɔnɔna ra i bɛ lɔnniyaw ta o bɛna adamaden bila miiri la ka miiridan lasama k'a dɔn k'a fɔ ko minnu bɛ ka kɛ ko ninnu tɛ ka kɛ gansan donc adamaden bɛ to miiri la fo a bɛna taa se fɛn dɔ ma ni ɲumanya ye a bɛ a bɛ ala ko can sɔrɔ mais lɔyɔrɔ dɔ bɛ k'a la i b'a sɔrɔ ala bɛ bonya d'a tigi ma mais lɔyɔrɔ dɔ b'a la mais kiraw de bɛ tɛmɛ o sanfɛ i n'a fɔ an y'a yira aw la cogo min na kiraw bɛ tɛmɛ o sanfɛ fo ka se mɛlɛkɛw degré ma n'o sera mɛlɛkɛw degré ma mɛlɛkɛw bɛ se ka kalan kɛ n'o ye mɛlɛkɛw bɛ se ka kalankan di o ma o bɛ jigin ka na ala ka jɔnw ladɔnniya ala batocogo la ala bɛ bato cogo min na ala ka kelemaganciyaw u bɛ n'o ɲɛ yira a b'o cogo fana ma minnu fana banna ala ta ma an yɛrɛ k'a fɔ olu fana ka kalancogo bɛ yen u b' u ka fɛn gɛlɛnman dɔ to yen sitana ye n'o kɛra sitana bɛ fɛn dɔ d'o ma waati kunkurun dɔ kɔnɔ wa ko dɔ bɛ tila k'o sɔrɔ a caman bɛ se ka kɛ balikasaya ye i b'a sɔrɔ a tigi bɛ lɔnniya sɔrɔ a bɛ kabakokow kɛ a bɛ balikasa walima ala b'a kɔ tiɲɛ a bolo wa a tigi fana a tɛ laharalon sɔrɔ o de kama kiraw ka dɔnniya a tanin don ka bɔ ala yɔrɔ sitana ko tɛ kira ni sitana mana ci ɲɔgɔn na i b'a sɔrɔ a bɛ to kiraw ta ra o de kama kira muhamadu salalahu alayhi wa salam ala b'a ci waati min na ka na an y'a mɔgɔw sɔrɔ yen umayya bin abisilt ale sɔrɔla yen ibnu soyad o sɔrɔla yen wa musayilama alkazab musayilama lɔn don kosɛbɛ kosɛbɛ lɔnbaga caman fɛ musayilama lɔn don kosɛbɛ lɔnbagaw fɛ izan ninnu tun ye asahabul matami fi nubuwat olu tun bɛ fɛ u ka ci u ka kalon tigɛ ko olu fana cira kira muhamadu cira cogo min na ko olu fana u ka cikan sɔrɔ ten ka bɔ ala yɔrɔ ka taa a sɔrɔ can t'o ta ye muhamadu ta kɔntinena olu ta ma kɔntine o de kama n'i dora fi dirasat al istishraqiya mɔgɔ minnu bɛ yen ni silamɛw tɛ ni o bɛ ka silamɛya ɲɛɲini ni tubabuw lo u bɛ ka silamɛya ɲɛɲini i ma u ka tɔgɔcɛn sɔrɔ u ka se ka tɔgɔcɛn dɔ la silamɛya kɔnɔ wali o ka can ɲini k'a fɔ nin ye can ye nin ye kalo ye walima k'a baasu kɛ ten dɔrɔn ka recherche k'a kan ten ten dɔrɔn mɔgɔ min b'o kɛ tubabuw fɛ olu de bɛ wele ko musashiriku arabuw fɛ o mɔgɔ minnu ye baasu kɛ nin kira kira ladege ninnu kan o y'a yira k'a fɔ ko nin mɔgɔ ninnu bɛɛ la ko mɔgɔ ninnu taw tiɲɛna u bolo mɛ ko kira ta resira a bolo parce que olu tɛ kira muhamadu kɛ an y'a kalan minnu nɔ na u ma kira jate minɛ k'a kɛ ɛɛ kira ye olu y'a kɛ ko mɔgɔ dɔ lo a wulila ten ka na welekan dɔ lase ala ye n ci k'a sɔrɔ can tɛ izan o y'a ni musayilama ale ni ɛɛ ɛɛ umayya bin abisilt ale ni ibn soyad ale musayilama alkazabu u y'a bɛɛ lajɛlen bila minɛn kelen wa tulayha tulayha fana bɛ yen mɛ tulayha olu nana tuubi kɔfɛ tulayha nana tuubi fo y'a ci ka taga kɛlɛdaw ra o kɔfɛ tulayha fana tun banna fo ka k'a essaye k'a bɛ namiɲumanya wele a yɛrɛ la izan nin ye kiraw ka dɔnniya ta yɔrɔ ye bon namiɲuman bɛ na ni mun de ye namiɲuman bɛ na ni cikan de ye ka na ɲɛfɔ mun de ka kan ka lɔn u ka hakɛ mun de ka ɲi ka lɔn nabi ɲumanw ka hakɛ la an kɛlen kɔ k'a lɔn nabi ɲumanw bɛ u ka nɔɔrɔ ta yɔrɔ min na an y' o ɲɛfɔ mun de ka ɲi ka lɔn nabi ɲumanw ka hakɛ la a fɔlɔ fɔlɔ annabi bashar ciraden bɛɛ a bɛɛ lajɛlen ye adamaden de ye an ka limaniya u ma ciraden bɛɛ lajɛlen ye adamaden de ye nin yɔrɔ la an bɛna lɔ dɔɔni ani an balimaw adamadenya ra an n'o bɛna ɲɛsin ɲɔgɔn ma nin yɔrɔ la ka taa sɔrɔ hali n'a sɔrɔ fɔnkɔɲɔgɔnya tɛmɛna u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ an da sera a ma laseli kunkurunin dɔ la o ye juman ye n'o de bɛ boli isa ka Ɛɛ matigi Yesu ko min bɛ fɔ k'a fɔ ko Isa ye matigi ye, silamɛya ka dusukɔnɔsiri la, silamɛya ka limaniya la kiraw ma, a tɛ bɛn silamɛ k'a miiri k'a fɔ ko kira dɔ ye fɛn wɛrɛ ye min tɛ adamaden ye donc n'an sera yen, an bɛ ishaara kɛ o de kama kuranɛ ye tasumabila kɛ ka yirali kɛ ka bagabagali kɛ ka bɔ a ma k'a fɔ ko yaani masihu composélen lo kɛ yɔrɔ saba ra adamadenya parti ni alaya parti yaani ale den ani fa ani ni sanu k'a fɔ ko isa composera ka bɔ o cogo la mais nin yɔrɔ na a tun ka di ne ye an ka limaniya kɔnɔna ra kiraw ma recherche kɔfɛ an bɛ ka kuma min fɔ a ma fɔ ko a tɛ ka fɔ kunfɛ recherche dɔ kɔfɛ an bɛ ka kuma kiraw silamɛya yɛrɛ k'a fɔ ko kira bɛɛ ye adamaden ye mais chrétienya ko alaya parti dɔ bɛ Jésus ra mais chrétien tɛ yen i tɛna a sɔrɔ mali kɔnɔ i tɛna a sɔrɔ mali kɔ kan i tɛna a sɔrɔ chrétienya taabolo si la min bɛ se ka lɔ k'a fɔ i ye ko isa ko ala den don yaani ala ka biologie ye ko biologie a ka ala ka den biologie de ye isa ye o chrétien tɛ yen o pasteur tɛ yen ɛɛ k'a ta Vatican na fo Mali kɔnɔ yan i tɛna o chrétien sɔrɔ chrétien fɛn o fɛn mana laseli kɛ ka kuma Isa ka denya ko kan ka Ala ya parti bila Isa ra a tɛ se k'a fɔ i ye ko wayi ko Ala den Isa ye den biologie ye komi adamaden fila bɛ den sɔrɔ cogo min o chrétien tɛ yen an ko o fɔli n'o ka gɛlɛya a ka di mɔgɔ mɔgɔ ye a ka di chrétien fɛn fɛn a ka di mɔgɔ mɔgɔ ye o tigi bɛ se ka recherche k'a kan i t'o mɔgɔ sɔrɔ yen o bɛna mun de fɔ u b'a fɔ i ye k'a den don ruhiya don kote ni sanu kote walima ruhi ye kote spirituel don ala ko ala den bɛ kɛ zezi ye o kote la bɔn silamɛya ka faamu a kana ɲinɛ o kɔ dɛ silamɛya ko kira bɛɛ ye adamaden ye donc ne ye bibulu ta k'a lajɛ i bɛn'a sɔrɔ bibulu kɔnɔ o bɛ kuma isa kan yɔrɔ dɔw la zezi yɛrɛ b'a fɔ a yɛrɛ ma ko ale ye adamaden o yɔrɔ ka ca bibulu kɔnɔ jate da t'a ban an bɛna lajɛ waati min yahuza alisikarayuti yahuza alisikarayuti bɛ taa zezi di waati min na ka taa di Romains ka sɔrɔdasiw ma ale ye nafigiya kɛ parce que a tun ye Jésus ka kalannen dɔ kun don ale ye nafigiya kɛ eh, ka Jésus kofɔ Romains ye ka taa yɔrɔ yira u ko an b'a lɔ cogo di a ko ni n donna ni n taara min embrasser a ka ɲɛsin o ma a k'o minɛ o de ye Jésus ye

alaya ko kuma nana don zezi ka ko ra an dun ko silamɛya nana min fɔ an ye kuranɛ ye min fɔ an ye k'a fɔ ko an ka limaniya u ma ni limaniya ye porofɛtiw ma ko an ka limaniya ma k'a fɔ ko kira bɛɛ lajɛlen ye adamaden ye an bɛ na alaya ko pariti min fɔra o sɔrɔla zezi ka kɛwale de fɛ zezi tun bɛ kɔnpɔrite cogo di zezi tun bɛ kɔnpɔrite a bɛ ɲumanya min kɛ ɲumanya ye mun de ye hɛrɛ bɛɛ lajɛlen ye ala de ye tiɲɛ ye ala ye i n'a fɔ an bɛ ala mankutu lɔ cogo min na ka yatimɛw jigi tugu o ye ala ka baara ye ka hinɛ adamadenw na o ye ala ka baara ye donc jésus sera k'o min kɛ jésus tun b'o minw kɛ o alaya parti de bɛ wele k'o fɔ ko nin ye alaya parti ye jésus ra ka taa sɔrɔ o ye a ka kɛwalew de ye mɛ ne ye ɲininkali kɛ ala den don cogo di i b'a sɔrɔ depi i bɛ question di kerecɛn eh, kerecɛn ma walima mɔgɔ o mɔgɔ bɛ eh, recherche kɛ kerecɛnya kɔnɔna la u tɛ se ka foyi foyi ɲɛnɛ bɛɛ bɛ segin gɛrɛkiw ka eh, falisafa de ma filozofi de ma o bɛ to o bɛ don o bɛ a ɲagamu ni filozo filo de ye ka t'a sɔrɔ a can na zezi tun bɛ ɲumanya min kɛ o de o de ye alaya wele a ra parce que ala bɛ ɲumanya dɔrɔn de kɛ a ka jɔn ye dɔnku zezi tun bɛ ɲumanya min kɛ o de ye alaya parti ye mɛ zezi ka adamadenya a fɔra bibulu kɔnɔ hali sini a sɛbɛnw b'an bolo k'a sabati k'a fɔ ko zezi ye adamaden ye alaya pati min tun b'a la o ye ɲumanya yɔrɔ ye a tɛ se ka tɛmɛ o kan n'e tɛmɛn'o kan i bɛ don fili kɔnɔ o tɛna bɔ ni ɲuman ye o de kama a ma se ka expliquer wa ne kerecɛn ɲɛmɔgɔ fɛn o fɛn ɲininka k'a ta ne y'a fɔ a ye k'a ta Vatican na fo mali kɔnɔ yan i mana fɛn o fɛn ɲininka ko Jésus ye ala den cogo di a b'a essayer k'a b'a expliquer non a tɛ komi fa ni den cogo lo a bɛ la foyi wɛrɛ tɛ adamaden don adamadenya kiri bɛɛ tun bɛ boli Jésus kan et puis ɛɛ Jésus fana a tun bɛ ɲumanya minnu kɛ olu ye Ala ka kɛwalew ye Ala de bɛ hinɛ a ka jɔnw na Ala de bɛ fantan jigi tugu Ala de bɛ nin kɛ Jésus tun b'o min kɛ o y'o ta k'o kɛ alaya pati ye ka alaya wele a ra kasatan a nana ɲagamu tumana min na ni traduction bɛ kɛ bibulu kɔnɔna ra n hakili la o tɛ traduction yɔrɔ tɛ an ka walandaba ye bi parce que o tun bɛ ka kuma ibnu kan den ye mun ye den tun bɛ wele a kan na Jésus tun bɛ kuma kan min na den tun bɛ wele a la n ka baaraden walima den yɛrɛ yɛrɛ donc traduction kɛtɔ u ko ko k'a kɛ jumɛn ye Jésus n'a kɛra baaraden a bɛ kɛ komi Jésus ye ala ka baarakɛla ye dugukolo kɔ kan traduitkɛla ma a traduit ten a y'a traduction kɛ k'a kɛ den ye k'a kɛ komi Jésus ye ala den ye o de sera anw ma yan ka taa a sɔrɔ ala den tɛ silamɛya y'o walawala silamɛya ka faamu y'o de ye wa n'e ye fɛn ta n'e ye silamɛya ni kerecɛnya ta an bɛɛ bɛ taa siraba kelen kan an bɛ taa siraba kelen kan an bɛ taa fara yɔrɔ min na o de ye nin point ye silamɛw ni kerecɛnw ma se ka ɲɔgɔn faamu yɔrɔ min na o ye nin point ye mais baara tɔ bɛɛ lajɛlen o kosɔn ni karamɔgɔ minnu ye u ka wele ɲɛsin jogoko dɔrɔn ma ka wele ɲɛsin jogo dɔrɔn ma u ni kerecɛnw bɛ se ka Eh, lajɛ caman kɛ parce que kerecɛnya ma jogojugu min bali silamɛya fana b'o jogojuguw bali silamɛya bɛ wele kɛ ka sin ɲumanya minnu ma tilennenya minnu ma kerecɛnya fana bɛ wele kɛ ka taa o tilennenya kelenw ma i b'a sɔrɔ an bɛɛ bɛ kɛ siraba kelen kan o karamɔgɔw bɛ yen a ka ca u b'an fɛ yan mali kɔnɔ fana minnu y'u ka weleli bila jogo ka jogo ɲɛfɔ adamadenw ye k'a fɔ ko diinɛ yɛrɛ nana pour que an ka jogo de matarafa bon i b'a sɔrɔ kuma caman na olu ni kerecɛnw bɛ ɲɔgɔn faamu kosɛbɛ mais n'an tagara se min nahiyatil akayidi dusukun na siri la an ka ɲi ka limaniya mun ma i n'a fɔ ka limaniya kiraw ma i b'a sɔrɔ an bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ o yɔrɔ la yen bon komi jamanaw lɔli la ani adamadenw ka bɛɛjɛ ɲɛnamaya na an ka bɛɛjɛ vie la waati dɔw la fɛn min bɛ jama nafa o le bɛ ta ka baara kɛ o kosɔn an ka laselikɛla dɔw y'o ka fɛn base jogo kan o ni kerecɛnw ye ɲɔgɔn sɔrɔ a ka ca la i b'a sɔrɔ u ka lajɛ caman na o b'a kɛ ala sabilil misal an b'an ka cɛkɔrɔba sɔrɔ o yɔrɔ la n'o ye Sherif Usman Madani Haidara ye ale ka laseli boli bɛ boli jogo kan kosɛbɛ pa kerecɛnya bɛ boli jogo min kan n'o boli jogo kosɔn i b'a sɔrɔ ale ni kerecɛnw bɛ ɲɔgɔn faamu ka laseli caman mais n'an donna al iman bi rusul i b'a sɔrɔ an bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ o yɔrɔ la an ka faamu ye min ye kira bɛɛ lajɛlen ye adamaden ye adamadenya kiri bɛ boli a bɛɛ kan kiraw o bɛ sunɔgɔ ala ko kuranna kɔnɔ ko n'a sɔrɔla mɛlɛkɛw de tun bɛ dugukolo kɔ kan o bɛ ka taama o hakili sigini ko adamaden tun tɛ ci o ma dɛ jinɛ tun tɛ ci o ma ko ale ala tun bɛ mɛlɛkɛw de ci u fana ma i m'a ye donc an ye adamadenw ye min kɛ o kosɔn ala ye adamaden dɔ fana ci anw ma min bɛ laseli kɛ a kana na k'i kɔnɔ i m'a ye Jésus nana ni fɛn dɔ ye an ka to Jésus kan Jésus nana ni fɛn dɔ ye waati gɛlɛnba dɔ de la ala ko tɛ se ka kɛ karamɔgɔw kɛra nafigiw ye karamɔgɔw kɛra taɲininaw ye ka taɲini faamaw kɛrɛfɛ faama bɛɛ kɛra o ye eh, karamɔgɔ bɛɛ kɛra o ye donc o kɛni Jésus nana n'i y'u ɲininka u b'a fɔ non anw tɛ se ka Ala ko kɛ Romew ka fanga kɛrɛfɛ anw tɛ se ka Ala ko kɛ ka faama jugu to yen donc an b'an ka limaniya dogo pour que an ka se ka vie an ka ɲɛnamaya latigɛ nɔgɔya la mais anw ka limaniya b'an na an ka yahudiya b'an na an ma yɛlɛma Jésus nana Jésus ko la a tɛ kɛ ten adamaden bɛ se ka to fanga jugu la adamaden bɛ se ka to mara jugu kɔnɔ k'ala ko waleya Jésus nana ka n'o de lawaleya k'o jira adamaden bɛɛ lajɛlen na ka yani a'lana tamaruda wa isyana wuli dawula romaniya kana a ka ban jira Romɛw la k'a jira k'a fɔ a ko min o tɛ nin sira don o de kosɔn ne Jésus ka wele ta k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ welekan bɛ ka boli komi révolutionnaire dɔ wulini waati dɔ la i b'a sɔrɔ révolutionnaire dɔ de wulila a bɛ fɛ ka adamadenw ka kisi cogoya kisi cogoya kisi bɛ kɛ cogo di k'i to tɔɲɔ kɔnɔ kisi bɛ kɛ cogo di k'i to gɛlɛya kɔnɔ masihu nana ka n'o sira jira jɔnw na o kosɔn kerecɛnya kɔnɔ u b'a fɔ ko Jésus Christ k'o ye an kisibaga ye Parce que adamadenw tun bɛ fili min na n'aw sara a si tɛ kisi aw bɛɛ lajɛlen bɛ taa ta la donc Jésus ka welekan nana ka na bɛn ɛɛ gɛlɛya mun ma ale sera ka wuli k'a fɔ ayi nin gɛlɛya ninnu tɛ lujura y'aw bolo koyi nin gɛlɛya ninnu t'aw bali k'Ala bato nin gɛlɛya ninnu t'aw bali ka ɲumanya kɛ fo ni min banna ne bɛna don terrain kan k'a cogoya jira aw la o de kama i b'a mɛn kerecɛnya ra ko ala y'a denkɛ ci ko ka na adamadenw kisi an kisira cogo di le ko a y'a joli kɛ ka adamadenw kisi Jésus ko hali ne bɛ sa hali ne bɛ sa tiɲɛ sira kan i ka to a kan i kana bɔ a kan donc e sanni o de bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ tɔw kisi o le ye ko yesu y'a joli kɛ ka adamadenw kisi kuma mun don filo kumaw don ka taa sɔrɔ adamadenya taaboloba don dogo t'a ra nɔgɔ foyi t'a ra ni an bɔra yen o laseli kɔnɔna ra k'a yira k'a fɔ ko adamaden kira bɛɛ lajɛlen ye adamadenw ye mɛlɛkɛ t'a ra foyi t'a ra kira ninnu daminɛ o ye nuhu ye a laban ye muhamadu ye dɔw bɛ dɔ wɛrɛ fɔ ko kira daminɛ ye adamu ye bon min sabatilen don kurana kɔnɔ o le ye nuhu ye inna awhayna ilayka kama awhayna ila nuhin wa nabiyina min ba'dihi ala ko kurana kɔnɔ ko e muhamadu an ye wahayu ci e ma i n'a fɔ an y'a ci nuhu ma cogo min na ale ni nabi ɲuman minnu nana nuhu kɔfɛ donc muhamadu ye nabi ɲumanya eh, kiraw ni nabi ɲumanw datugulan ye ah, ale kɛra k'o tamponne kira wɛrɛ tɛ n'a kɔ nabi ɲuman tɛ n'a kɔ donc nuhu y'a fɔlɔ ye donc k'a ta nuhu ra ka se muhamadu ma an bɛ limaniya o bɛɛ lajɛlen ma Ɛɛ nin yɔrɔ la an bɛ khatumu rusulu la o limaniya min bɛ silamɛya kɔnɔna la an bɛ foli di an ka silamɛya ɲɛmɔgɔw ma ka Haut conseil mɔgɔw fo ɛɛ u ye hakilina dɔw ta ka taasira dɔw bali Mali kɔnɔ yan hali n'a sɔrɔ a baaraw sumayana kosɛbɛ ɛɛ minnu tɛ minnu tɛ jate silamɛya gurupuw fɛ o y'a ta hali n'a sɔrɔ baara sumayana a baara an bɛ o laseli kɛ k'o foli d'o ma ka tila ka foli di an jɛɲɔgɔnkɛ ni an baaraɲɔgɔn dɔ ma ani an kalanden ɲɔgɔn dɔ ustaz abudurahamani kone ale ye nin kɛlɛ daminɛ maliyɛn bɛɛ ɲɛ a ka laseliw kɔnɔna ra k'a yira k'a fɔ k'u ka sira tɛ bɛn ka débatw ɲini ni a tɔn représentantw ye mali kɔnɔna ra yan zan abudurahamani kone y'a kɛlɛ kɛ ka kɔn bɛɛ ɲɛ ne hakili bɛ mɔgɔ mɔgɔ ka laseli la an bɛ o bonya segin a ma ka o foli fana di a fana ma n'an bɔra yen k'a yira k'a fɔ kira bɛɛ adamadenw ye o fɔlɔ ye nuhu ye Ka n'a laban Muhamadu ra, aw b'a kalama munna an k'o fɔlɔ ye nuhu ye? Dɔw bɛ Adamu fɔ, an ko min sabatilen don anw bolo, o ye Muhamadu ta ye, Muhamadu ɛɛ o le ye nuhu ta ye, dɔw bɛ Adamu fɔ mais min sabatilen don kiraw ka fɔlɔya ra, nabi ɲumanw ka fɔlɔya ra, o ye nuhu ye. Ka kurana aya ta, Ala ko a ye nuhu ci, a ye a ye wahayu jigin Muhamadu kan i n'a fɔ a y'a jigin nuhu kan cogo min na, ale ni nabi ɲuman minnu nana nuhu kɔfɛ. a b'o cogo fana ma o bɛ kisa bɔ an ye k'a fɔ ko laharalon na laharalon na ni adamadenw wulila ka taa k'o bɛ taa soronadon ɲini ka taa ɲini vraiment adamadenw sɛgɛra ala ka kiri tigɛ ten min bɛ taa ta ra o ka taa ta ra parce que fɛn min ka jugu adamaden ma o ye jɔrɔ kojuguya le ka adamaden jɔrɔ ko tɛ ka kɛ i sirannen a ɲɛ o ka jugu adamaden ma ka tɛmɛ ko yɛrɛ kɛnin kan donc adamadenw lɔnin don lahara kɛnɛ kan siranya fɛn bɛ ka bɛɛ entourer kiri tɛ ka tigɛ o fana ye lajaba dɔ de ye izan adamadenw b'u ɲɛsin jɔn de ma pere ye kisa b'a sabati k'a fɔ k'u bɛ ɲɛsin Nuhu de ma u bɛ taa ɲini Nuhu fɛ k'a ka ala deli ko ala ka kiri tigɛ jɔnw ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ taa arijinɛ o ka taga yen min bɛ taa jahanama na o ka taa yen ko an ni tɔɔrɔla sa Nuhu b'a fɔ k'ale tɛ se ka safa kɛ mɔgɔw ye o bɛ yirali kɛ kelen kelen kelen kelen fo ka taa se muhamadu de ma kisa kɔnɔna ra donc ni kisa sabatira o b'an ka kuma sabati wa kuranɛ aya fana b'an ka kuma sabati k'a fɔ ko nuhu ye kiraw premier ye wa adamaden tun don jinɛ tun tɛ a ye sɛgɛn min kɛ a cira a ka mantonw ma a ka mɔgɔw ma Ɛɛ kurana ko san kɛmɛ kɔnɔntɔn ani san bi duuru san ba kelen fo san bi duuru y'a jɛ donc a bɛ wele kɛ a ye sijan sɔrɔ a bɛ wele kɛ ka taa mun ma ala kelenmagacɛyali a point filanan an bɛ limaniya kiraw ma a fɔlɔ an k'o to an kɔnɔ o de ye k'a fɔ ko kiraw ye kira bɛɛ lajɛlen ye adamaden ye kira tɛ yen an bɛ limaniya kira bɛɛ adamaden kira tɛ yen min ye jinɛ ye kira tɛ yen min ye mɛlɛkɛ ye kira tɛ yen min ye ruhu wɛrɛ ye k'a fɔ ko fɛn dɔ de bɛ na e ma k'o de bɛ cikan dɔ lase e ma o kira tɛ yen i n'a fɔ an ye dɔ ka laseli ye sisan a ko ko ale ye nabi ɲuman ye ko wahayu cira a ma mais mɔgɔw bɛ k'a jate fatɔ ye k'o tɛ la anw bɛ limaniya min ma silamɛya kɔnɔ Sitana bɛ se ka na a yɛrɛ tamisilu ka kɛ fɛn dɔ ye adamaden na a bɛ k'i kɔnɔ y'a lɔn an ye kalancogow fɔ an y'a fɔ a kun de kama min b'a kalama o b'a kalama min t'a kalama kalancogo ninnu b'adamaden na adamaden bɛ taa se degré dɔ ma i b'a sɔrɔ a bɛ k'i kɔnɔ ko mɛlɛkɛ de bɔra i ye ka taa sɔrɔ o tɛ i b'a sɔrɔ sitana ka wasuwasuw don o bɛ kɛ adamaden na waati dɔw o de bɛ kɔmi o bɛ k'an balimamuso dɔ sɔrɔ a bɛ to ka kuma k'a ye nabi ɲuman ye ali sisan a bɛ a bɛ to ka kumaw fɔ kosɛbɛ k'ale ye nabi ɲuman ye a bɛ kiriw fatuwa k'a yɛrɛ ma izan n' adamadenw ka ni kiraw ka nabi ɲumanya sabatira an bɛ taa mun na isa arusulu ma'asumin kira bɛɛ ala ye kira o kira ci point filanan an bɛ limaniya min ma kiraw ka koɲɛ na o ye k'a fɔ kiraw bɛɛ lajɛlen ala y'o ta dan k'o tanga ka bɔ kojugu kɛli ma ka kiraw bila o tɛ se ka waleya kɛ ni min tɛ ɲuman ye kira bɛɛ a bɛɛ lajɛlen kira si tɛ yen nabi ɲuman si tɛ yen ko ani mɔgɔ minnu ye vira ɲɔgɔn fɛ k'o y'a ye sirakun na a bɛ ka sira bɛn mɔgɔw ɲɛ kɔfɛ a nana wele da a o bɛ se ka kɛ anw ka sira kan karamɔgɔ siraw kan e tɛ kira si ye e tɛ nabi ɲuman si ko mɛn ko a sunkuru kun filɛ karisa ye a fo ni nkalon tigɛra ka la min kan fo ni nkalon tigɛra ka la min kan parce que an b'a ye mɔgɔlankolon ye kuma caman fɔ Jésus ka koɲɛ na dɔw bɛ yen minnu ye kerecɛnya sabote k'a jira k'a fɔ ko kerecɛnya Jésus nana fɛɛrɛ dɔ le tigɛ kɔmi u b'a kuma kelen fɔ silamɛya kɔnɔ cogo min na k'a fɔ ko Muhamadu nana profiter lahalaya dɔw de la pour que ka se ka kurayisiw yɛlɛ o y'a kuma kelen fɔ Jésus fana ma ko Jésus Marie Thérèse ni n ma fili a bɛ fɔ tan an b'a fɔ arabukan na ko Mar euh, Mariam al-Majdaliya mais an hakili la chrétiens b'a wele ko Marie Thérèse o Marie fatɔmuso dɔ kun don a tun bɛ yen ka bɛn ni Jésus ka waati ye Bible b'a ɲɛfɔ muso in nana limaniya Jésus ma muso ka lagalira bibulu ra ko sitana sitana kabila wolonfila k'o de tun b'a kelen na yala o kɛlɛ man di parce que Jésus tun bɛ sitanaw gɛn ni sitana y'a ye dɔrɔn a b'a fɔ sitana bɔ karisa ra sitana bɛ bɔ a tigi ra a bɛ boli a tun bɛ jinɛ filakɛ a bɛ fatɔ filakɛ Jésus ye muso ye min kɛ a ye sitana kabila ninnu wele k'a bɛɛ wele k'u bɛɛ gɛn ka fara muso la muso tun bɛ soforokunw na a tɛ adamadenw yɛrɛ cɛra ni a jinɛ ninnu wulira o b'a nimatɔɔrɔ a bɛ kule ale tubira mais mɔgɔ minnu nana sɛbɛnni kɛ ka kerecɛnya sabote ka Jésus ka ko sabote o y'a yira k'a fɔ Walayazubilahi an bɛ kuma fɔra laseli sira de kan a tɛ bɛn an k'a fɔ kira ma ko Masihu sunkuru tun ye muso in ye Marie Thérèse ye minnu ye kerecɛnya sabote o y'o kumaw fɔ an bɛ min fɔ limaniya ka limaniya kiraw ma a tɛ bɛn silamɛ ka sig'a ra a tɛ bɛn diinɛ wɛrɛ mɔgɔ ka sig'a ra n'i sigar'o la e tɛ jate diinɛ matarafabaga ye k'a fɔ ko kira dɔ bɛ yen min sɔrɔla ka minɛ jɛnɛya sira kan o ye nkalon tigɛ ka la Masihu kan Ala bɛ a lagɛya o ɲɛfɛ laharalon na inshallah donc e tɛna kira dɔ fana ye min bɛ kɛ k'a bɛ namara kɛ e tɛna kira dɔ ye min bɛ yen ko shisha baara b'a bolo a bɛ shisha min n'a tilara a bɛ n'o bila ka sɔrɔ ka wuli ka taga ko n bɛ laseli kɛra ko ne ye kira ye ne y'o fɔ n k'o bɛ se ka sɔrɔ anw bi mɔgɔw anw ka laseli siraw kan o bɛ se ka sɔrɔ mɛ o ma sɔrɔ kiraw la fiyewu kira bɛɛ lajɛlen tun ye mɔgɔ ɲɛnamaw ye a bɛɛ lajɛlen tun bɛ jogo ɲɛnamaya de b'u la o kosɔn kira nana a ka kiraya fɔ waati min na a muso ye an ba karijatu an ba karijatu kira nana a ka kiraya fɔ a ye ale muso in yarabi radiyallahu anha aa kira kira ye fɛn caman fɔ muso in kan mɛ an ka walada t'o kan muso in kira nana a ka kiraya fɔ a ye mɛlɛkɛ jiginna a kan kira y'a fɔ a ye dɔrɔn a ko ko can A ko ko can no ko mɛlɛkɛ jiginna i kan n dara a ra munna ale y'o fɔ parce que mɔgɔ min bɛ yen k'i ma dɔn ni nkalontigɛ ye i ma dɔn ni siganako foyi ye n'o nana a fɔ ko dɔ kɛra a la donc k'o ye can de ye munumunu t'a ra foyi t'a ra o kɛra min kɛ a fɔra ko cɛba bɛɛ kɔfɛ i b'a sɔrɔ musoba dɔ de bɛ yen kira muso in musoba kun no karijatu an ba karija wa ale de ye kira den bɛɛ fana banga ye fo n'a bɔra kelen na o ye cɛmannin ye mariyali kibitiya ye min sɔrɔ ibarahim kira den tɔ bɛɛ ye karijatu denw ye idan Ɛɛ a nana a ye mun fɔ kira a ye kira hakili sigi a ko kira ma pour que siga ka bɔ kira la a ye kira wele k'a ka na kun da a sen kan ale bɛ a bɛ fini datugu a da la kira nana i kun da karijatu sen kan k'a datugu min kɛ mɛlɛkɛ in tagara a ko i ɲɛ b'a ra a ko ɲɛ t'a ra tun O kɛra min kɛ karijatu y'a fɔ kira ye a y'a hakili sigi ko i ka fɛn in ko mɛlɛkɛ lo parce que munna karijatu ye mɛlɛkɛ lɔn karijatu bɛnɔgɔkɛ min tun ye warakatu ye o tun ye kerecɛn ye donc wahayu ka cikan bɔ sanfɛ ka na o dɔnniya dɔ bɛ karijatu ka famille mɔgɔ dɔ la ka kɔrɔ donc munna karijatu ko ko mɛlɛkɛ lo a ko ni jinɛ kun don ni jinɛjugu kun ni sitana kun don k'a sen lanin kira kun danin ale sen kan k'a tun tɛ taa mɛ mɛlɛkɛ tɛ sɔn o ma mɛlɛkɛ muso mana na muso mana présenter cogo dɔ la mɛlɛkɛ bɛ yɔrɔmajanya o de kama ka bɔ entre parenthèses sutara ɲinina muso fɛ sutara ɲinina cɛ fɛ ka sutara ɲini muso fɛ ka bolofa da muso ta kan Izan karijatu nana karijatu ko e kira an dara i ra e tɛ nkalontigɛra ye donc e min fɔ o ye can ne e ma lɔn ni kojugu ye depi ka kira depi i ma nin kuma fɔ ne ye e ma lɔn ni namara ye e ma lɔn ni janfa ye e ma lɔn ni kumalankolonfɔ ye a e ma lɔn ni hali ka tulonkɛ ka nkalon tigɛ tulonkɛ ra e ma lɔn n'o ye donc n'e nana nin fɔ bi ne ye ne karijatu dara a la o mɔgɔ filanan o taara fɔ abubakari siriki ye radiyallahu anhu o ye kira jɛɲɔgɔnba ye adamaden bɛ lɔ a jɛɲɔgɔn fɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan fana mɔgɔ min ni i bɛ teriya ra aw gundow yiranin ɲɔgɔn na abubakari tun bɛ kira lɔ ka tɛmɛ sahaba tɔw kan n'a bɔra furumusow la kuma selen abubakari siriki fana ma k'a fɔ ko kira ko ko cikan bɔra sanfɛ ka s'a ma abubakari siriki fana ko can lo direct parce que ko e muhamadu ne t'e lɔ ni namara ye kadijatu ye nana ni argument mun ye ka na ni daliliya mun ye k'o lɔ o daliliya kelenw abubakari siriki fana nana n'o le ye k'a yira k'a fɔ ko kira tɛ kalontigɛra ye donc kira bɛɛ lajɛlen ye cɛntigiw de ye kira bɛɛ lajɛlen bɛ lɔ ni ko ɲumankɛ ye kira bɛɛ lajɛlen bɛ lɔ k'o yɔrɔ majanya ka bɔ fɛn o fɛn bɛ se ka adamaden kɛ mɔgɔnin ye an ye exemple ta chicha kan a tɛ komi k'a interdit la min kɛ k'o dɔrɔn don ne o tɛ o de bɛ faamu sisan teliya la sinon an b'a fɔ ko cigarette aa ka kira dɔ kɛ cigarette minna ye walima ka kira dɔ kɛ nkalontigɛra ye n'a sigira yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ bɛɛ bɛ yɛlɛ ko fo ka taa a wuli kira kiraw tɛ kɛ ten kiraw bɛ lɔ ni sɛbɛya le ye kiraw bɛ lɔ i b'a lɔ k'a fɔ hali kira taama cogo la e tun b'a lɔn k'a fɔ ko laɲini dɔ bɛ nin na fi hayatihi o tun ye kira cogoya ye kira ka kɔrɔsili la k'a bali kojugu ma o dɔ sɔrɔla cogo di lon min na kira welela fɛti dɔ la kira welenin fɛti in na ala ye sunɔgɔ gulɔ bɛ a kan fɔli eh, fɔli le tun bɛ fɛtikɛyɔrɔ la ka kira invité an b'a fɔ cogo min na ka eh, a invité ka taa siɲana na fɔli tun bɛ yen o kɛra min kɛ ala ye sunɔgɔ gulɔ bɛ kira kan o y'a sɔrɔ a ma kɛ kira ye depuis n'a bɛ yaala kurayisiw cɛ ra a ka eh, mɔɲɔgɔnw cɛ ra kira invitera Ala ye sunɔgɔgulɔ bɛn a kan fo ka dugu gɛ a ma kunun, a ma taa tiɲɛnikɛyɔrɔ la tile kelen walisa mɔgɔ dɔ kana o ta k'a fɔ a ma, wa kira bɛɛ bɛ ten de, an ye Masihu ta fɔ a ye, Jésus ta fɔ a ye k'a fɔ ko ɛɛ nkalon min tigɛra ka d'a kan k'a fɔ ko ɛɛ a delila ka i ye kuntansira kan n k'o ye kerecɛnya yɛrɛ juguw de ye o tɛ tiɲɛ ye o kuma tɛ tiɲɛ ye ka segin o kan kira o kira bɛ yen n'o ye nkalon tigɛ ka l'a kan ala bɛ tila ka na a tigi gɛya ka bɔ adamadenw ka kuma jugu ma dun ka kira ka tiɲɛ jɔ bɛɛ lajɛlen b'a ye i n'a fɔ tile bɛ bange adamadenw ye cogo min na sɔgɔmada fɛ a sabanan o ye kira bɛɛ kira bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ laselikɛlaw de ye ka bɔ ala yɔrɔ an bɛ limaniya o ma a fɔlɔ k'a fɔ ko kira ye adamaden kira bɛɛ lajɛlen ye adamaden ye a filanan kira bɛɛ lajɛlen bɛ ala ka porotɛji kɔnɔ o tɛ lɔn ni kojugu ye kira ka kɔn kiraya ɲɛ o tɛ lɔn ni kojugu ye fana kiraya kɔfɛ an ye ɛgzanpulu dama dama di o la a sabanan kira bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ laselikɛla de ye o bɛ mɔgɔw wele ka taa can ma ka mɔgɔw bali ka bɔ kojugu ma kiraw bɛ kɛ laselikɛla ye ka bɔ ala yɔrɔ ala bɛ min fɔ ye o bɛ n'o de fɔ adamadenw ye kira tɛ a hakilinata don dinɛ foyi ra dinɛ fɛn foyi ra o de kama don dɔ ra kira n'a ka sahabaw cɛ i bɛ taa sɔrɔ hakilinafalenfalen tun bɛ yen hakilinafalenfalen tun bɛ yen o dɔ yira an bolo gazawatul badru la kira taara jigin yɔrɔ dɔ rɔ ko n bɛ fɛ ka na aw bila yan ka yen kɛ n ka sigiyɔrɔ ye ka kɛlɛ kɛ o kɛlen mɔgɔ dɔw sɔrɔla hubab dɔw ko ko habab habab binil munzir ale nana ko kira e jiginnen filɛ yɔrɔ min na e sigi o ala ye wahiyu de jigin k'a fɔ k'i ka to yan wa ou bien e bɛ fɛ ka nin kɛ pour que ka kɛlɛ gagner e kira n'a ka sahabaw a ma fɔ ne de ye faama ye mɔgɔ tɛ kuma ni min kumana i bɛ taa ka bɔ yan ou bien i bɛ kɛ tan la a ko la n sigira ne hakili la nin point in ka ɲi nin ye point eh, stratégie ɲɛnama ye pour que n ka se ka juguw kɛlɛ hababu ko a ma ko nin tɛ place ɲɛnama ye koyi e hakili la nin ye place ɲɛnama ye nin tɛ place ɲɛnama ye dɛ e bɛ e, an k'an ka minɛn bɛɛ cɛ ka bɔ yan an ka taa eh, nin place in na a y'a ka place yira n'anw sigira yen e ɲɛ b'a dɔn kɔlɔn dɔ de bɛ yen kɔlɔn dɔ de bɛ anw ni juguw cɛ donc anw bɛ don ni kɔlɔn cɛ n'anw sɛgɛra an b'an ka mɔgɔw servi ji la ka ji ta ka d'u ma anw bɛ min o tɛ ji sɔrɔ kɔngɔ ni minnɔgɔ b'o jiminnege b'o tɔɔrɔ n'o kɛra o fanga bɛ ban an bɛ se o ra kira y'a to hababu taara hababu binil munzir o kɛra min kɛ o ye kɛlɛ gagner o n'a ɲɔgɔnna caman bɛ yen ka se kira n'a ka sahabaw cɛ ko caman bɛ yen ka se tamaro kɔɲɔbɔ ma aa kurayisiw tun b'o kɛ ka kɔrɔ n'a kɛra tamaro bɛ den a kira nana fɔ k'a dabila k'a tɛ fɛn ɲɛ donc sahabaw y'a to yen tamaro ma den o kɔfɛ kira ɲininkali kɛ mun na a ma bɔ ɲinan o ko aa e ko k'an kana nin kɛ o de y'a to a ma den kira ko ne tɛ fɛn lɔn aw ka diɲɛ koɲɛw la ne bɛ lahara koɲɛw diinɛ koɲɛw ni ne ye min fɔra n tɛ kuma n kun fɛ mais ni min kɛra adamadenya dilan siraw ye i b'a sɔrɔ aw dɔ bɛ se ka dɔ lɔn ne t'o lɔn kira bɛ laseli kɛ a tɛ laseli kɛ ka bɔ a hakilina na kira ka adamadenya waleyaw bɛ yen min bɛ di kiraya kɔnɔ o fɛnw bɛ a bɔnin don ɲɔgɔn na bɛɛ b'a kalama a tun bɛ vi ni adamadenw ye adamadenya ɲɛnamaya ra n'o bɔra yen kira bɛ laseli kɛ kira tɛ na o kɔnɔna ra an bɛna a ye k'a fɔ dinɛ tɛ hakilina ye an y'a fɔ a ye bɛɛ lajɛlen bɛ dinɛ kalan ta a ta yɔrɔ de la donc ni mɔgɔ minnu bɛ ka weelekan dɔw di k'a fɔ ko dinɛ man kan ka ta mɔgɔ dɔ nɛn kan ko bɛɛ bɛ se ka diinɛ kɛ i yɛrɛ ye aa ne hakili la o tɛ diinɛ sira o tɛ diinɛ sira k'o fɔ k'o tamaki bɔ an lamɛnbaga bɛɛ ra an an filɛbaga bɛɛ lajɛlen na diinɛ o diinɛ bɛ yen diinɛ bɛ ta cɛ dɔw de nɛn kan n'i m'a kɛ ten dɔrɔn i b'a bɛɛ tiɲɛ ɔ u b'a fɔ ten n'i y'a bɛɛ dɔn k'a bɛɛ fɔ i b'a bɛɛ tiɲɛ donc an ka diinɛ n'o ye silamɛya diinɛ walima diinɛ wɛrɛ silamɛya ta ka nɔgɔ kerecɛnya kɔnɔna ra ne hakili la gradi de b'a la o bɛ mɔgɔ adamaden bɛ gradi de n'i ka diinɛko matarafali ye n'i ka diinɛ ɲɛdɔnli ye o ye kerecɛnya ye mais pourquoi silamɛya ra ko bɛɛ ka i ta kɛ pourquoi silamɛya ra ko min mana jigin min kɔnɔ k'o k'o kɛ ko arabu tɛ se k'an kalan arabu tɛ k'an kalan arabu yɛrɛ tɛ se k'an kalan bɛɛ b'o kalama arabu t'an kalanna wa arabu tɛ se k'an kalan diinɛ fɛn dɔw de bilanin don kiraw nana ni min ye a sɛgɛsɛgɛra a sabatinin don adamadenw ye hakilina min fɔ a kan o fana danfara bɛ o sɛgɛsɛgɛra o fana sabatinin don donc an b'o de ta ka baara kɛ mais bɛɛ n'i ka yeta dan don ni dɔ ye fɛn dɔ ye o ma nin ye ale bɛ laseli kɛ ka dan n'o bɛrɛ ye mais mɔgɔ min t'a dɔn min ma sigi k'a kalan min ma tɛ foyi dɔn a ra k'u ka da don a ra n'o kɛra o tigi b'a bɛɛ tiɲɛ donc diinɛ laseli a tɛ kɛ fɔ ka taa sɔrɔ i fɛn dɔ kalan diinɛko kɔnɔna donc ko o ye plan dɔ ye o kumaw fɔra ka tɛmɛ mɔgɔw fɛ minnu tɛ silamɛw ye ko o ye plan dɔ ye diinɛmɔgɔw bolo pour que k'o yɛlɛ k'o sigi kunfinw kɔ ra o kuma ninnu tɛ tiɲɛ ye an k'o tamaki bɔ mɔgɔw la n'an bɛ ka kuma limaniya kan kiraw yɔrɔ an b'a fɔ o kumaw tɛ tiɲɛ ye o kumaw ye mɔgɔw hakilina ka tulonkɛ kɛ adamadenw hakili la Pour que ka se ka ka tulonkɛ kɛ adamadenw hakili la ka siga don u dusukun na diinɛko ra sinon mɔgɔ si tɛ yen k'e bɛ fɛn dɔ laseli kɛ k'o laɲini ka kɛ k'i ka dɔn o kɔfɛ ka sama a banna ok bon a bɛ hakɛ to dɔɔni signal dɔ tun nana bɔ n hakili la ko waati sera problème t'a ra donc ka siga don adamadenw na k'a fɔ ko diinɛko ra diinɛ bɛ ta k'u bɛ ka diinɛ ta ka furukeya don kan na ka fɛn kɛ la diinɛ nana kira bɛna diinɛ lase i bɛ taa sɔrɔ dinɛ bɛ ka kira yɛrɛ juger dan dɔw sigilen don kira tɛ tɛmɛ u kan an y'o a y'a fɔ a ye même filaninkafo kɔnɔna la an tɛ segin o kan tuguni bi an ye hakilinajigi k'a kan dan dɔw bilalen don diinɛ fana lawalebaga i tɛ tɛmɛ o kan ko o mankan de bɛ anw fɛ hali karamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o ni dɔ ye fɛn dɔ kɛ dɔrɔn ka taa sɔrɔ dɔ bolo o man ɲi ka kɛ a tɛ tɔw tɛ da jɛ o dɔ u b'a essayer ka u b'a essayer ka kuma a tigi kan k'a fɔ e ye nin min kɛ a tɛ bɛn donc a bɛ kɛ mɔgɔw kɔnɔ ko karamɔgɔ tɛ bɛn la karamɔgɔ bɛ bɛn dɛ bɛɛ n'i ka yeta don et puis fɛn dɔ de bɛ yen ka fɛnw sama ka bɔ diinɛ kɔnɔ e ye faamuyali kɛ cogo min na o sama ka bɔ diinɛ kɔnɔ i bɛ diinɛ laseli min kɛ n'o ye i b'a sɔrɔ dɔ fana bolo k'a ka ɲi ka ɲa nin sira kan o de bɛ na n'a ye mais e min tɛ foyi lɔn a la ka taa sigi ka fɛn dɔ tradition dɔw ta dama dama ta walima ka taa tubabuw ka sɛbɛnfɛn dɔw ta silamɛw contre la ka na sigi k'i bɛ kuma o kan vraiment ne hakili la n'i y'o kɛ i bɛ diinɛ bɔ a minɛn kɔnɔ i bɛ i yɛrɛ fana bɔ e danbe kɔnɔ an y'a yira k'a fɔ diinɛ in bilara ka na arabu corriger cogo min na wa arabu diinɛ tɛ laseli kɛra arabuw ma a kun fɔlɔ ye mun de kɛ kira la an da bɛ s'a ma ɲɛfɛ o ye kira bon ka kabakuru kɛ k'a bon k'a gɛn k'a sigiyɔrɔ bila an da bɛ se o ma n'ala sɔnna a ma point laban na donc o min kɛra i bɛ taa sɔrɔ arabu tun t'a fɛ o a imposer o kan k'a lɔ k'a bɛ kɛ ka adamadenw eh, bɔ nɔgɔ ra fɛn o fɛn bɛ na ni mɔgɔ min ko ko laseli bɛ kɛ ko arabuw ka dinɛ don ko farafinw ta tɛ an da bɛ se o yɔrɔ ma eh, n'i ye dinɛw dinɛ ta ka lajɛ a bɛ dabɔ dɔ le ra o n'a fana tun dira farafinw ma ni arabu tun ko ko ayi ko nin ye farafin dinɛ ye ko anw ta tɛ dinɛ nabi ɲuman minnu jigira a fanba a fanba bɔra juwifuw ra ka tila ka ayaw ka sabati k'a fɔ ala y'u fisaya k'o bɔ ibrahima na k'o bɔkolo fisaya ka tɛmɛ adamadenw kan kira camanba bɔra o la mais sigi ni mɔgɔ dɔ ko ayi ko e tɛ lakana ta o fɛ ko eh, parce que ko ala ye ninnu suwati donc anw ka faamu n'an ka kodɔn sera fo an b'ala jalaki a ka ko kɛtaw la ninnu ye waleyaw ye silamɛden bɛɛ diinɛtigi bɛɛ ka ɲi k'i yɔrɔ majanya ka bɔ nin hakilinaw ma n'i bɛ i ka dahirimɛ ɲini kɛ i b'a kɛ i bɛ diinɛ to diinɛtigiw bolo mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka diinɛ matarafa i b'a to k'u ka diinɛ matarafa u sago ma u n'u ma se ma donc o ye k'a fɔ ko limaniya bɛ kɛ an bɛ point sabanan na k'a fɔ kira bɛɛ lajɛlen ye laselikɛbagaw ye ka bɔ ala yɔrɔ ala bɛ fɛn dɔ de f'u ye u b'o lase jɔnw ma u tɛ se ka bɔ o kɔnɔ kira si tɛ se ka na hakilinata dɔ di ko k'o imposer hadamadenw kan wa hali ala y'a fɔ kurana kɔnɔ fana ko kira o kɛra a bɛnɔgɔkɛ sanni ko innaka la tahdi man ahbabta walakinna allaha yahdi man yasha ko e muhamadu e tɛ se ka mɔgɔ lakana koyi han mɔgɔ min ko ka di e ye ten k'e bɛ kiraya fisamantiya dɔ d'o ma ko k'o lakana abada e tɛ se k'o kɛ mais ala bɛ mɔgɔ lakanda mɔgɔ min tigi jara ala ye mɔgɔ min tigi jara ale ala ye k'a bɛ o de lakanda donc o kɔrɔ ye di? o kɔrɔ ye dinɛ bilanen don lakana siraw bɛ yen ni mɔgɔ min y'a choisi Ala b'i dɛmɛ a kan dinɛ tɛ imposer mɔgɔ si kunna donc o fɔ k'o walawala bɛɛ lajɛlen ye an bɛna se point laban ma o de point nafa ka bon ka tɛmɛ minnu fɔra an ye point saba fɛn o fɛn fɔ k'a fɔ ko kira kira bɛɛ lajɛlen adamaden ye kira bɛɛ lajɛlen bɛ bila protégé dɔ kɔnɔ u tɛ se ka kojugu kɛ u bɛ ko ɲuman dɔrɔn de kɛ kira bɛɛ lajɛlen laselikɛla ye point laban min bɛ yen o de nafa ka bon n'a bɛɛ ye n'o de ye annabi aw arrasul kuduwa o kɔrɔ ye di nabi ɲuman bɛɛ ala ye nabi ɲuman fɛn o fɛn ci ala ye kira fɛn o fɛn ci a bɛɛ lajɛlen ye ɲɛminɛ berew bamanankan na an b'a fɔ ten a bɛɛ lajɛlen ye ɲɛminɛ berew de ye ɲɛminɛ berew lo cogo di adamadenw ka ɲi ka minnu filɛ ka u ka bato kɛ adamadenw ka ɲi ka minnu filɛ k'u ka diɲɛnatigɛ suma o fɛ k'a kɛ donc o ko waati dafara kosɛbɛ mais n kɔni n b'a jira k'a fɔ nin de ye point ye point nafa ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ point saba ninnu kan ni o de bɛ anw nafa an ka diɲɛlabaara la pour que an ka se ka lahara sɔrɔ ka nabi ɲumanw ta k'o kɛ an ka ɲɛminɛ berew ye tilennenya kɔnɔna ra i n'a fɔ kira ko ko ale denmuso fatuma ko n'a sɔrɔla k'a tun ye sonyali kɛ k'ale tun b'a bolo tigɛ tilennenya kɔnɔna ra i n'a fɔ kira ka sabali kira ka sabali tɔyifakaw kɛni k'a bon ko halaki bɛ se o ma kira k'o ye fɛn min kɛ n na o t'a lɔn olu ninnu ye fɛn min kɛ n na o t'a lɔn ala y'a fɔ o ma

o de kama kuma cayara ɛɛ ni min wulila o de kama fo an da sera a ma dɔw y'a choisi k'a fɔ ko diinɛ lasebaga dɔw yɛrɛ lɔnnen don diinɛ kɔfɛ pour que ka se ka adamadenw ɛɛ adamadenw biri adamadenw kɔ ra ka taa sɔrɔ o tɛ parce que anw ma se ka kɛ ɲɛminɛberew ye nin tun ye dakuruya damadama ye komi waati sera kuma bɛɛ tɛ se ka fɔ lon kelen an ye min fɔ yarabi a mɛnkolo ɲuman ala k'o d'anw ma ka dusukun saniman d'anw ma minnu bɛ se k'an bila ka a baaraw lawaleya a kɛ kun y'o de ye a kɛ kun tɛ adamadenw ko ye a bɛ kɛ ala kosɔn yarabi ala ka an nafa bɔ a ra an bɛ an lamɛnbaga n'an filɛbagaw fo minnu y'an ka vidéo aimer dun k'a partager an bɛ bi taa bila yan wasalamu aleykum warahmatulahi taala wabarakatu